ọbala na-asọ ya ụsọ Chukwu biko zie Chukwu biko doo na kedu ihe a ga-eme ọkwa akịka ahụ gbọọ ya na nke enyi onwe chọọ ụwa m ga-amatarịra ihe a ga-eme ọnọdụ ya nwekwa ihe ị na-enyosi ihe ị ga-enyo bụzi n'ime ụlọ ụka anyị ga-eburu nwatakịrị a gawa n'ụlọ ụka jee tọgbọrọ ya chụọ ọkụcha ebe ka ejesi anya ukwu menụ nwoke mmata tị asị m agwa gị chineke mee na ọ wụ na nwoke ọjọọ ahụ gịnị ka nwoke nwoke arụrụ ala ahụ e kwuru na anya ukwu ekwe nwoke zuo ike ya gịrị mata ya aka ya ewute ga-ajọ njọ ya aka ya ewute ma chi chineke ekele dịrị gị ebe ọ wụla ị nọchi nwoke mechara anwụ eziokwu
ha akịrịka o i mechara nwụọ i mechara nwụọ eziokwu m niile ọ wụ na enweta esi gwa akịrịka n'ụwa asị na akịrịka na ị ga-emecha nwụọ ọ ga-ekwe akịrịka maka ọ wụ sọsọ ndụ ndụ ndụ ndụ ndụ akịrịka na-aga n'ụzọ taa ị hụ dimkpa mmadụ ị sị na onye nwere ike ọ na-ere ndụ ere ị ma ihe mere akịrịka ji dị iberibe eme ji dị iberibe hmm. eh, eziokwu m niile onye nwede onwede akọ na uche maka ibe na-eme ha egbuo mmadụ ha egbucha mmadụ ọte ha ewere ọbara onye ahụ wụọ n'isi ndụ nke ha na-eto eto eto ogologo akịrịka gara dị iberibe ọ na-egbu eh, onye ọ na-egbu na asara ọ na-egbu mmadụ ọte egbuo ka ọ na-egbuo ewere ọbara onye ahụ tụkwasị n'isi ndụ ha na-eto ogologo hmm. akịrịka na-egbu egbu ọte ya aga ọgwụ nnọọ akịrịka enweta mmadụ si mepe ọnụ gwa akịrịka sị na akịrịka na ị ga-emecha nwụọ ọ ga-ekwe akịrịka maka ọ wụ sọsọ ndụ ndụ ndụ ndụ eziokwu m niile ị na-ele akịrịka anya ọte hmm? eziokwu ihe e kwesịrị na-akpọ akịrịka Ndụbuisi maka ndụ dị ya n'ahụ e kwesịrị ịkpọ akịrịka ọ kwesịrị ịwụ Ndụbuisi mana akịrịka sọ nnọọ ihe o ketere ụwa na ọ wụ igbu ndị mmadụ onye kwu otu ya egbupụ onye kwu otu egbupụ onye kwu eziokwu asị onye nwụrụ anwụ na-anụ ntị ya nụ m sị akịrịka chineke bụkwa nwa ọnụ ama m shi nga na nga ọwụla ọ nọ ugbu a ọkụ mmụọ eregbuola ya eh? eziokwu m niile eh, eme ihe mere eh, onye kwesịrị akịrịka ọ wụ na telefon m na-arụ ọrụ ụda m kpọọ chineke sị chineke asụ mere ọ wụ na akịrịka nọ n'ọkụ mmụọ ụda na eziokwu na eziokwu chọọ m refinery were refinery isii ọte ma ọ wụ iri refinery kwaga n'ọkụ ahụ ọte ọkụ a na-ere ka ụtụtụ ehihie abalị ha ọ na-agwụ ọte fuel a na-awụ ọ ga-awụgide ọkụ ga-eregide ọte afọ na-agwụ afọ asaa agwụ afọ na-abịa abịa afọ niile ọ ga-eregide ọte akịrịka yọọ Chineke mgbaghara pụta ka ọte yọọ m mgbaghara yọọ m mgbaghara yọọ ndị niile o mechọrọ mgbaghara yọọ ndị niile o gburu egbu mgbaghara ọkụ na-ere ya ọ wụ ihe kwesịrị ka anyị hapụ anyị hapụ okwu akịrịka mgbe ọbụla ekwutere okwu akịrịka hotel ọ na-arụ m afọ ọ na-arụ m afọ ọ dị m obi aṅụrị aga m aga na nke m na nke nwatakịrị nwaanyị m chọrọ ịlụ m ga m gwa m mesa na m na nwoke awụla nwoke eh, achọrọ m ịbịa kwụọ ụgwọ isi nwa oh. eh, mba mba mba amara hmm? mba ọ wụdị naanị ụgwọ isi nwa ka m ga-akwụ maka m kwụọ ụgwọ isi nwa na ụda o nwere ike m lụọ n'ụlọ m na-esewe okwu ya sị m eh, ihe m kwụrụ ụgwọ isi ihe m ga-eme aga m akwụ ụgwọ isi kwụ ụgwọ ukwu ya nkwụ ụgwọ isi nkwụ ụgwọ ukwu ya ọ maka kọtịma ndị kọtịma ndị kọtịma enwere ike ga-asị did you or not He said, did you? abịara ya aka n'akwụkwọ ya alaghị ịla mkwụ ụgwọ isi mkwụ ụgwọ ukwu ya uru ha lọte mmịa mịa nkeke mmịa nkeke mmịa mịa dike dike eziokwu m niile emekwa nwa nwa alụ nwa lụbata ya mụ na-ebiri eziokwu m niile ụlọ anyị ga-ada ụna ka ụlọ ga-ada aka m akwụ ya ihe mere nwụ na
tupu anyị lụọ aga m ga-akpọ ndị a na-arụ ụlọ ha bịa tinye kwa foundation maka mụnwa nwa akpọrọ nwa n'ụlọ hmm? ịhụ abalị ọbara eziokwu anyị ga-akwagide until anyị ga-akwapụta nwa

onye mere ọyị nwaanyị nke a nwa bụ sọ mma onye ọbụla mere ya ya eke ebe ọbụla onye nke a nọ chi onwe ike ịdịrị ya na mma mana ụwa mara ụwa ọzọ ma dị ya na mma

ọwụ akwụkwọ ọwụ e, e, e, ihe mere agụsị ọnụ mmiri sị na ọ hụrụ m n'anya hụgbukwa onwe gị na-ahụ mmadụ n'anya ọ hụrụ imi ma ọ hụrụ ntị ma ọ hụrụ ọnụ kama n'anya ihe ka m ga-abịa elu anụmanụ ụda ya bechi ike hụrụ m n'anya ma hụgbuo onwe gị na-ahụ mmadụ n'anya

odogwurugo ọnụrụbe watum ọnụrụbe watum ọnụrụbe watum ọnụrụbe watum hmm. maazị ikem ọ bụrụ na ị ga-agba mbọ wetesị ihe ndị m si weta ihe na-eme nwanne nwaanyị ga-agbabe ka mmiri eze mmụọ ọ bụ ngwa ngwa mmesoma bụ nwanne m nwaanyị m hụrụ n'anya nke ukwuu ọ wụ otu mkpụrụ ahụ naanị ka m nwere eze mmụọ ihe ọ bụla ị ga-eme ịhụ na ọ bụghị onye nọ n'ọma ahịa na-atụtụ kpomkpom maọbụkwanụ onye isi na-adịghị mma maọbụ onye arụ ya na-ezughị oke eze mmụọ biko mee ya mmesoma dị m mkpa maazị ikem esogbula onwe gị hmm. tụpụ nkịta ọkpụkpụ anụ hapụzi ya na ọgụ ndị mmụọ ị ga-agba mbọ wetesị ihe ndị m si weta ihe na-eme nwanne nwaanyị ga-agbabe ka mmiri eze mmụọ ngwa laa n'udo mkpa gị ebego asịrị
asịrị mmadụ gbata aja o nweghịkwa ihe a ga-azọwa azọwa n'ime ka m ga ga ga weta ihe ndị a Maazị Ikem. Mmesoma dị m mkpa
Maazị Ikem esogbula ọjụgo oyi ise
ise ọjụgo oyi ise ọjụgo oyi ise

ihu mmesoma ihu mbe ka mmesoma mbe mbe gbọrọ ọkpụrịkpụ mbe mmesoma achọta ya gba ọkpụrịkpụ mmeso ihu mmesoma mmesoma agbagọ agbagọ mmesoma wụ nwatakịrị nwa ojii topụrụ etopụ gbaa dimkpa ụdị ụtọ nwaanyị na-ele nwaanyị nwaanyị na-agụrụ agụrụ ka mmesoma chọta ya gbagọọ ya wụ mbe
onye na mere ya heke

ọ nene nene gbagọrọ mmesoma gbagọ mmesoma mmesoma is gbagọ ọdụ achị na akịrịka ndị anyị achị na akịrịka kụrụ ya mbụ akịrịka nwụọ nna o nwere na onye ọzọ nọchiri anya akịrịka Hmm. o nwere ihe anyị ga-eme ugbu o ọrịa anyị ga- anyị ga-akpọ onye ụkọchukwu ka ọ bịa bịa zọfụ anyị ala a.
ụkọ gịnị ụkọchukwu ee mmadụ sịrị ndị ụkọchukwu niile a kpọtachara n'ala anyị amadị m ha niile akụlachara ha anya n'ala enwedị ike kemgbe si ụwa ikwu okwu ụkọchukwu ikwu okwu ụkọchukwu a sị ajọghị elibere ya ịkọgide kọgide kọta ụlọ anyị na-asị mba ada abịa ọ wụ naanị otu otu ụkọchukwu ọ wụ otu ụkọchukwu ọ wụ otu kere kemgbe echi a sị na ọ na-anụ ya ọkụ n'obi na chineke ji ya arụ ọrụ chineke yiwere ya efe yiwe nịka yiwe gbaa ya pefum saa ya te ya ude ee chineke tere ude ee ka enwe ụkọchukwu eziokwu m niile ebube ya n'ime aha e kwesịrị ịwụ ebube dike kpọrị kpọrị wụ na kpọrị kpọrị wụ na kpọrị wụ na ọkpa ọkpa ọrị kpọrị wụ na ihu nwoke ogologo ihu ogologo ya ụtụpụ n'ogologo bịa bịa nwoke ntị eh, bịa gba dị mkpa ee isi ya enweta o si la isi ọ lara isi ndị tray pan ee eh, tray pan isi tray pan ka ọ lara anụ mgbe ọ bụla m hụ ya na foto asị m na ọ wụ onye mhụ isi tray pan ya otu obi na-asị m na o nwere ike mgbe ahụ mụrụ ọhụrụ mpa na mma ejidị ego a na-ebu ya tray pan ọ kpara ọ kpara nne m ọ kpara ọ kpagbutere kọnkịrị a na-ebu ya tray pan sị ga ga gaa rewe ihe

Chukwu enweta echiri akpa nkata akpụta sị Dan Dan ehe ọ wụ eziokwu ọ bụ eziokwu ọ bụ eziokwu ọ bụ eziokwu maka e si mbụ a na-akọ aka a sị Daniel ka dara na ọdụm ụlọ agụ shọt gbajiri tupu agụ na-arụsisi eze

ife na-eko eko Mmeso Mmeso
ngwa gị gị na ha ezuzu ezu ee gị na ha eme ka o nwere ihe ị ga-eme m aka m gị mma ị na-aghọta aka m gị mma ị na ha achọ okwu Mm, ị na ha achọ m okwu ewu ị fụ ka ọ dị onye arụrụ ala onye ọjọọ ị jọ njọ ka enwe onye iberibe ee nekwa a na-ekwu ndị malụ mma nke nụwa apụta ị ka onye mma ife ọ nakwa eme onye ala kapụrụ mma onye bụ nwoke i ji eme ọnụ ke ebe ọ nọ ọ kwa ọ rapụgo gị onye ya anụkwa nkịta e nwerọ nwoke isi zuru oke nwere ike ịlụ ị fụgo n'ihe ị fụgo n'ihe ị fụrụ i mere onwe gị ihe Mmeso sozirọ gị shiri kọmfọ kọmfọ si m n'iru pụọ fụrụ ka ọ dị nekwa ife na-apụta ya n'ọnụ ọ gịnị dị oke ri ọnwụọ

na ihe a bụ emechala m ihe niile ị sịrị m mee nke a wụ ọnwa isii gaa ọkara kemgbe m mere ihe niile dịka i si gwa m dịka i si tụzie aka mana nwanne m nwaanyị ka nọkwa n'ute ọrịa mmeso ọma nne m otu mkpụrụ ahụ naanị m nwere ihe ka nọkwa n'ute ọrịa o nweghị ihe na-aga aga otu ahụ ọ dị ka ọ ga-adị eze mmụọ gịnị ka a ga-eme n'ọnọdụ a ike ọgwụla ndị nna nna anyị ha ka eze mmụọ gị onwe gị gwadụ m
mmụọ na-enye nwanne nwaanyị nsogbu siri ezigbo ike eze mmụọ ogbu ngwa ngwa anya e ji afụ ụzọ ogbu onye mme ndụ na-agụ ya eze mmụọ eze mmụọ ana m ajụ gị ọzọ ike ọgwụla ndị nna nna anyị ha o nwere mmụọ ka nna nna anyị ha ike eze mmụọ
maazị ike ọkụ na-enwu nwaanyị na ngalaba ụkwụ ya abụọ ama anyụ tupu e menyụọ ya hmm. ị ga-aga na mmiri njaba njaba njaba atọrọ eze nwaanyị aja mana ọ bụ naanị ya ga-eme ihe keme na nwanne nwaanyị chineke ka ọ dịrị
ị sị m gaa olee mmiri njaba

ọga buchi gbara mmiri nwa bar beach ụjọ adịghịzi maka na ịbụ mkpọkọrọ moto mkpọkọrọ moto nna maka agbatara na pul nwa were ụkwụ abụọ na-aga gịnị chama ya gbamụ mmiri nwa bar beach buchi buchi a ebere omemegbuo gị aga m ewere ọtụmọkpọ ọtụmọkpọ ike igbo sayensị m nata n'aka nna m mechaa gị ihe n'obodo a ị ga-echefu mbọsị a mụrụ gị buchi buchi na

mara sị na agbịsị siri n'isi ruo ọkpa yie nna ya hei nne onye ọwụna nọ n'obodo a ma onye ukwu ma onye nta onye ọwụna nọ na-atụ ya nnọọ egwu ekpere m bụ ka m ghara ịdaba n'ụwa a. mana ụbọchị a na nwa okorobịa ibe ya nwere obere nsogbu agbịsị ada rụrụ ọchị ere mmiri ya ee na-ekwu agbịsị ga-eyi mba ya ọ ya eme ọtụtụ ihe n'obodo a m na-asị chukwu obiọma ya nyere anyị aka n'obodo anyị ndị ọjọọ niile na-agagharị n'obodo a ndị ọjọọ niile a na-ehi ụra n'abalị ndị jiri abalị mere ụtụtụ ndị na-aga piom piom piom na-achọ onye ha ga-egbu onye ha ga-eme ka Chineke nyere anyị aka n'obodo a zọpụta anyị n'aka ha nne ka anyị ga-azọpụta
mba nọnụ Buchi Buchi Buchi ebe ọ bụ na i lecha mụa bụ Agbịsị anya were gbaa m mmiri chee na enwe ihe m ga-emenwu n'obodo a ee akpana nwa agụ aka n'ọdụ gaa wee kpaa m n'ihi na ị bụ mkpọmkpọ moto na-enweghị isi na ọdụ moto yichara ibe eji achụ aja ga-agba mụa bụ Agbịsị mmiri ugbu a ana m ezipụrụ gị mmụọ ara ara akụcha gị ugbu a n'obodo a enweghịkwa ihe ọzọ ị ga-echeta ị ga-abụ onye iberibe titi ruo mgbe ị ga-anwụ ngwa bịa ka e nwekwa m ọzọ kịtịkpa lachaa ya anya fọrọ ọkụ isi ya dị anụ ọfịa
ị hụna ihe i mega nwa ahụ arị mma ihe i mega Mmesoma arị mma elebijichi ị hụrụ nwatakịrị ị chọrọ ịlụ alụ anya nwatakịrị a na-akụ ya mbe gaa ha ya ọ bụ isi akpa agwa Eh, isi ma dị nnu gị iche mee echiche kpesia na emi ga-agbala ya onye ụkọchukwu ọ kpọga ya ụyọ ụlọ ụka ọ wụ eh, ụyọ ọgwụ kajọs hafụ nwaakịrị nwaakịrị a na ebe ahụ na-ala iyi ee eh, ọ rịkwanụ mma ọ rị mma onye hụrụ eziokwu kwuo chere m ajọ ọṅụṅụ mhm. m chọrọ iji ụda awụ nkọwa nwa ka m ga lụọ nwa mbe aw ahịla m uwe mgbe m si gị jede lụọ mbe nwaakịrị ahụ mụ na gị abụọ amarachi a kụrụ ya mbe akụ a kụrụ ya mbe ihe ị ga-eme wụ ga-ele ma ọ wụ ụyọ ọgwụ ga-agwọ ya ọ wụrụ Chineke ga-agwọ ya gaa chọọ kalakpa isi eme mee hụ shi nwaakịrị ahụ a gwọrọ ya mbere aga ya gaa hafụ ya kemgbe esi nwa ahụ jije shi ndụ gị fụ ịnwechi ndụ gaghị ya achịcha m gị kpọrọ Akụnna taa gaa kpọrọ Rut echi gaa kpọrọ Chinaza nwanne echi gaa agịgaga agịgaga ee amara enweghị ike ewe eziokwu enwere ndị na-akụ o nwere otu o shi gbasa m ihe na-esogbu m nga m na ụda hmm? ihe na-enye m nsogbu n'isi ọ wụ ụlọ m njisi ike rụgide ụlọ arụgide ụlọ arụcha ya kwụwa ya ihe ọzọ m ga-eme gịnị m gaa baa n'ụgbọelu jụrụ oyi wa lemle mba ụwa gaa ṅụọ nnukwu oku gị na
ụgbọelu ogide m m pụta sị na achọrọ ihe mamịrị ha kwụsị ebe ole George Bush
gịnị mere

Okay. Joy, nwanne Amarachi. Ah! M bịa buru moto m like this bịa nya nya nya nya pụta ah ndị polisi asị m hey sir you are still stop m bịa kwụsị polisi asị m ah eh, pre pre pre pre press press na karịa m sị hold it ah officer ah officer it is towa.

mama m nwee karịrị igwe ahụ ka m gwakwa gị kewa eziokwu a ma erere m ụlọ anyị mama ike obodo ike ime ụlọ nga agwụla m achọrọ m iji ọkpa bụ obodo oyibo mama arapụ maka ka m rapụ Hey! No, no, no.

ọ ka na-achọ ịgba ya agba ị na-ajụ ajụ ma ara gbago Obuchi ị na-asị ọ gbawa ya ị na ọmarịcha nwoke dị otu a ọmarịcha nwa Chineke keziri ọfụma ee Buchi ara kwa onye mere ya ihe a ọ ga-adịra ya mma obodo anyị obodo anyị emebigo naanị Chineke pụrụ ịzọpụta anyị ee nne biko hichaanụ anya unu ga-ama na agwọ abanyela na akịrịka akpọrọ m unu oku a ka m ji gwa unu na o shiena m n'anya mgbe ekele hapụrụ ntuli aka fee n'akụkụ ọ ghọọla ọgụ unu makwa na obodo ndị ọzọ na-achịzi anyị ọchị na-akwa anyị emo ị lee anya ị ga-ahụ na ụmụ okorobịa si mba ndị ọzọ ọ na-arazi ha ahụ ịlụ ụmụ agbọghọbịa anyị a na-akpọzi anyị ndị a jụrụ ajụ ndị osu ike agwụla m ajụwazi sị kedu ihe a anyị ga-eme nụ ị makwa na o si dị n'ugbu a nwa m nwoke n'obodo oyibo jụrụ ịlọta maka na ihe mega obodo a na-atụ ụjọ ọ nwụọ ka ndị ụfọdụ si anwụga
em ajụjụ m awụrụzie kedu ihe anyị ga-emenụ iji mata ndị na-eme mpụ na arụrụ ala n'obodo a kedu ihe anyị ga-emenụ maazị ọchịrị anyị emekwala ihe dum anyị nwere ike ime n'o anyị emekwala maazị ọchịrị amakwa m ihe anyị ga-eme ugbu a
gị eziokwu kwa nwa nwa m ahụkwa emechara m gaa hụ onye eze kọrọ onye eze ihe na-eme n'obodo a onye eze asị m ọchịrị m asị e sị m ọchịrị m asị e sị m ọchịrị kpọọ m ugboro atọ sị m ị ma ihe ị ga-eme gaanụ gaa chọọ otu ndị amụma ma ndị a na-ekpe ekpere ekpete ya ọnụ ndị nwere ike ibibi ihe ọjọọ niile a na-eme n'obodo a olee nke wetawakwa onye ekpere mgbe niile onye ekpere onye onye amụma onye ekpere onye amụma ee a na-ekwu nke akịrịka mere nwa ya wụ agbịsị kachasị njọ agbịsị asarala ọgwụ nna ya imebi obodo igbu mmadụ na ịla n'iyi ọwẹ ọchịrị ma ẹ ọchịrị ọchịrị ọchịrị ọwẹ ma gị na ọ wụ agbịsị. ike kedu nke nke gị a gbaa n'elu ya tụọ n'ogwe a gbaa n'ala ya tụọ n'ogwe ị hụrụ na mkpọrọmasị gị a ị kpọrọ ezinụlọ akịrịka apụtawala ihe ọzọ amadi geekwa ntị o kedu ihe mere anyị na-ekwu otu ọ ga-esi mee obodo adị mma gị na-atụ aka na-atụ ezinụlọ akịrịka nwụrụ anwụ ugbu a mbụ sọ akịrịka ugbu a ọzọ agbịsị biko kwa maazị ọchịrị ọ kwa na a hụ aka na-ejegbu oke a kaa ekweghị na-ejegbu nwata ọ wụ anyị wụ ndị ichie nọ n'obodo a hụchara mara na ọ wụ ezinụlọ agbịsị ezinụlọ akịrịka nna ya mega ihe a anyị sa ije chọwa akpọwa ndị ekpere ole mgbe a ga-akpọgide ndị ekpere arụ ruo ole mgbe ka a ga-akpọ ndị ekpere ọ wụ arụrụ ala akịrịka gburu ya ọ wụ ihe ahụ gburu akịrịka ọ ga-egbu agbịsị onye ọ bụ ya bụrụ ya onye ọ bụ ya wụrụ ya ọ wụ na ihe niile ndị anyị na-achọ ga-abụrụ ụlọ akịrịka na ụmụ ya ha were ndụ ọjị chụọ aja ihe ma obodo a obodo a ga-adị mma

eze nwanyị eze nwanyị biko mma m ji wee bịakwute gị maka nwanne m nwanyị onye nọ n'ute ọrịa ugbu a biko bịa nyere anyị aka o nwe onye ọzọ pụrụ ime ya ewezụga gị amaara m na ị dị ike eze nwanyị mmiri njaba biko nyere nwanne m aka nyere ezinụlọ m aka biko
otu ihe ka ị ga-eme ka e wee mere gị ihe ị na-achọ ị ga-eweta mama gị ma ọ bụ nwa gị nwoke ka e wee gwọọ nwanne gị nwaanyị maazị ike ị nwere abalị atọ ime ihe ndị a ma ọ bụ ya ị ga-anwụ
eze nwaanyị bikozianụ bikozianụ mma m nwa m nwoke enwe nke m pụrụ iwetanwu biko obi a ga-ekwe m eze nwaanyị bikozianụ o nwe ụzọ ọzọ o nwe aja ọzọ ị ga-achọ ka m chụọ iji wee nye aka biko mee ebere eze nwaanyị ekwusigo gawa na mere